ichi ndi chigwa cha mtsinje wa shire chigwachi chimapezeka m'maboma a chikwawa ndi nsanje omwe ali kuzambwe kwa mapiri a Thyolo. Boma la Chikwawa lili ndi mtunda okwanira 4,878 square kilometers ndi chiwerengero cha anthu pafupifupi 564,000 pamene boma la Nsanje ndi lokula 1,945 square kilometers ndipo lili ndi anthu oposera 194,000. Anthu a m'chigwa cha mtsinje wa Shire amadalira kwambiri ulimi wa mbewu komanso ziweto pofuna kutukula miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Ngakhale kuti anthuwa ndi olimbikira kwambiri pa ulimi, Zokolola zawo zakhala zosakwanira chifukwa cha madzi osefukira omwe amawononga mbewu zawo komanso ng'amba yomwe imaumitsa mbewuzi. Pofuna kutukula anthu a m'chigwa cha mtsinje wa Shire, boma la Malawi kudzera mu unduna wa zaulimi pansi pa Shire Valley Transformation Programme, likukhazikitsa ntchito yaikulu ya ulimi wa nthirira m'maboma awiriwa. Mahekitala oposera 43,000 adzalimidwa pansi pa ulimi wa nthirirawu. Ulimiwu udzathandiza kutukula chuma m'derali komanso dziko lonse la Malawi. Miyoyo ya alimi ankhaninkhani ikuyembekezeka kudzatukukanso kudzera mu ulimiwu. Kudzera ku Shire Valley Transformation Program, magulu a alimi adzakhala ndi chisankho chopanga ulimi wa mbewu, ziweto komanso nsomba motengera ndi kupezeka kwa misika. Alimi a m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje amapindula ndi ulimi wa ziweto kamba ka nyengo yake yabwino komanso kupezeka kwa msipu wobiriwira makamaka m'malo ozungulira mtsinje wa Shire ndi mitsinje ina. Nyama yambiri imene anthu amadya kummwera kwa dziko lino imachokera m'derali. Ngakhale izi zili chonchi, alimi ambiri a ziweto mderali sapindula ndi ulimi wawo chifukwa chosowa misika yodalirika komanso kutsika kwa mtengo wogulitsira ziweto zawo monga ng'ombe, mbuzi, nkhosa komanso nkhumba. Bambo Michael Changata komanso mayi Mary Nkhuche ochokera kwa mfumu yaikulu Maseya m'boma la Chikwawa akufotokoza motere. Ziweto zimenezo ndinayamba kuweta ndikalekale komano kumasowa upangiri kuti ndipindule nazo. Zambiri mwa izo ndimagulitsa mwa mabutchale mochita mongopereka osati mu mtengo weniweni woyenerera. Ziweto zomwe ndinali nazo sizimandipindula mmoyo wanga koma kubwera kwa maphunziro amenewawa ndiye kuti zindithandiza kuti ndizigulitsa mitengo yoyenera kubwera kwa cooperative. Mzaka za mbuyomu ambiridi amatha kungosunga ng'ombe zambiri cholinga kuti angotchuka kuti aah auje ali ndi ng'ombe zambiri ali ndi mbuzi zambiri kungotchuka koma kuti uwone kuti amange zinthu zolongosoka samatha chifukwa chake. Kunalibe upangiri, kunalibe sukulu yotha kuphunzitsa kuti kodi ziweto ndili nazozo ndipange nazo chiyani kuti zindipindulire.
Takhala tikuweta ziweto m'mbuyo monsemu koma sitimapindula chifukwa chakuti tinkagulitsa kwa mavenda ndeno mavenda sankatigula mitengo yotani yoyenera ndeno a Shire Valley atithandizira. kuti tipange ngati gulu yoti tikhale pamodzi tizipeza misika yoyenera ndiye ndaona ngati ndi chinthu chabwino kuti titakhala ngati pagulu kumapanga bizinesi imene akutifotokozera fesiti sitinapangepo koma akutifotokozera ndi mmene atifotokozereramo ndikuona ngati tikhoza kumapindula kusiyana ndi m'mbuyo apapa ndiye kuti tadziwa zoona zenizeni mmene ziweto zathu tingapindulire nazo Pofuna kuti alimi a ziweto azipindulanso ndi ulimi wawo, Boma kudzera ku Shire Valley Transformation Programme likukhazikitsa ndondomeko zothandizira alimiwa kutukula ulimi wawo m'madera onse omwe akhudzidwa ndi ntchitoyi. Mogwirizana ndi alangizi a zaulimi komanso a zamalonda, pulojekiti ya Shire Valley Transformation ikuphunzitsa alimi njira zosiyanasiyana zothandizira kupititsa patsogolo ulimi wawo wa ziweto. Ili ndi gulu la alimi a ziweto kuno kwa Chikhambi mfumu yaikulu Kasisi m'boma la Chikwawa. Gululi ndi limodzi mwa magulu amene akuphunzitsidwa njira zopititsira patsogolo ulimi wa ziweto. Grace Chibisa ndi bambo Atanazio Mateyu ndi ena mwa anthu omwe alandira nawo ukadaulo umenewu. Iwo akufotokoza. Kupyolera m'maphunziro amene taphunzirawa, taphunzira zambiri moti sitimazindikira kuti kodi tikamagulitsa patokha mbuzi tikuberedwa koma panopa tatani, tadziwa. Kuchokera pano kumapita mtsogolo, cooperative imeneyi tikuona kuti itithandiza ndithu kuti ziweto zathu tizigulitsa mwa mtengo olingana ndi chiweto chathu mmene chilili kuti panopa mbuzi yaikulu yoti mwina ndiyofunikira kuti ndalama zambiri ngati 50,000 koma mavenda akachoka mtauni kubwera kuno amangotiberabera kutipatsa 30 popeza kuti ife tikufuna ndalama iwo aja timangotani timangolandirabe koma chifukwa cha kubwera kwa cooperative tikuona kuti zambiri zitani ziyenda moyo wathu wa bizinezi wa ziweto usintha kuchokera mukuweta ziwetoko tikuphunziranso njira zina zimene tingakazitenge kupititsa mwina ku business imene tingatani tingakapindulenso patokha.
Maphunziro amene talandira kuno a cooperative taona kuti amenewo maphunziro aphindu komanso ndi ndi chidwi choti tiyeneranso kugula ng'ombezo ndikumaweta kuti tizipeza phindu chifukwa phindu lake sitigulitsa kwa venda koma tizigulitsa pa cooperative imene lingakhale ndi phindu lokwanira kusiyana ndi kugulitsa kwa venda. chifukwa kwa venda amangobwera kuti unena mtengo ukanena mtengo ayi amati ayi umene wadula yayi mulekezera pati ndiye pamene mtengo wa boma wa cooperative tikukhulupirira kuti ni mtengo woti umene ungatithandize pa ziweto zathu zimene tingagulitse pa nkhani ya ulimi. Komanso tidzatukukanso kuphunzirira monga ngati kulipirira ana sukulu, kupezanso zinthu zapakhomo zimene tikusowa. Kuchokera ku makopaletivi a ziweto omwe alimiwa akhazikitse tsopano, alimi azipeza phindu lochuluka akagulitsa ziweto zawo. Grace Philip ndi mmodzi wa alangizi ochokera ku unduna wa zamalonda ndi mafakitale. Iye akuphunzitsa nawo alimiwa njira zamakono komanso zopindulitsa pa ulimi ndi malonda a ziweto. Makopaletivi a alimi a ziweto akukhazikitsidwa ndi cholinga chakuti ulimi wa ziweto upite patsogolo. Iye akufotokoza zambiri za maphunzirowa. Zinthu zimene tikuwaphunzitsa kwambiri kuyang'ana kuti. ndi alimi amene ali a ziweto zosiyanasiyana zimene zoyambirira zimene zatengedwa ngati mbuzi, ng'ombe ndi nkhosa zimene zikhale ngati koyambira nde anthu amenewa tikuwaphunzitsa mmene angapangire ulimi wawo wa ziweto pa cooperative kuwafotokozera kuti kodi ah, tikamati cooperative ndi chani? Kodi ndi zinthu ziti zimene akhale akupanga pamene ali pa cooperative? Kodi ndi maupangiri ati amene akhale akumagawana pamene akupanga business yawo ya cooperative ya ziweto? komanso kuwafotokozera ngati ubwino umene akhale akupeza pamene ali pa cooperative mmene angathane ndi mavuto amene ngati alimi a ziweto akukumana nawo pamene ali pa koparetiva. Ngati alimi a ziweto, vuto loyamba limene amakumana nalo ndi nkhani ya kusowa kwa misika odalirika komanso okhazikika. Ndiye ngati koparetiva timanena zokuti msika wawo woyambirira umakhala kuti ndi koparetiva imene angathe kumakagulisako ziweto zawo. Ndiye kuti pamapeto pake koparetiva imawathandizira powapasa like bonasi. ndi dividend kutengera ndi ma share amene iwo agula pa cooperative komanso kuchuluka kwa ma kilograms amene agulisa ngati a ziweto zawozo ku cooperative ndeti ngati cooperative imthandizira membala kuti apeze msika malo mokuti adzikagulisabe kwa venda ndeti azikagulisa pa cooperative cooperative ipanga njira yokuti asamalire ziweto zija mu njira yokuti pamapeto pake apeze maphindu ochuluka ndipo mayi ndiuzani simon ochokera kwa a Chikhambi mfumu yaikulu Kasisi m'boma la Chikwawa akulangiza kuti.
Azimayi tikuyenera tikhale patsogolo osati kuti azibambo azitikhalira nazo kuti atipangana chakuti pangani komano tokha tizikhala ozidalira chifukwa kuti wani tizakhala mozipangira ife mwayi wokha monga ngati kupanga business chokuti mwati titukule pakhomo pathu ndiye kuti zikhoza kutisangalatsa chifukwa tikadalira munthu wa mamuna ndiye kuti pa tsiku lina lake mwina tidzakhala okhumudwa chifukwa kuti mamuna tikhala tikumdalira daily daily komano azimayi tikuyenera tikhale otsogola kuti pa chinachonse chimene chingachitikecho tizikhala mochilamulira mwa ife tokha. Alimi ambiri tsopano ali ndi chikhulupiriro kuti masomphenya awo akwaniritsidwa. Bambo Malisoni Chibowa ochokera kwa a Chikhambi komweko ali ndi chiyembekezo kuti maphunzirowa awapindulira. Iwo akuti. maphunziro amenewa ndipo atithandizadi ndipo takhala tikudziwa kudziwa kuti kodi cooperative ndi chani nimene atiphunzitsira, ngakhale pano patangoti yayambikiratu kuti mbuzizo tiyambe kugulitsa kaene mawa nkucha zitokhala zinthu zabwino kwambiri chifukwa zikudziwika kale kuti ah, amene amatipweteka kunoko ni mavenda chifukwa nefe alimi tikagulitsa kwa mavenda mavenda aja amagulitsa msika odalirika ndiye mwa icho poti pakati apa kuchoka pa mulimi kufika pa mavenda apa pali cooperative ukugulitsa msika odalirika kutsogolo ndiye tikuonesa kuti amatiphunzitsa phunzitsa tiona kuti Tichotse ankhalapakati amalonda ngati mavendawa. Tikawachotsa amenewa, ifeyo alimi tikakhala ziweto zathu tikagulitse ku koparetivi. Koparetivi idzikagulitsa msika wodalirika. Mwaicho, ndiye kuti umoyo wathu utani? Utukuka. Ndipo mwayi umenewu umene wabwerera chonchi kwa ine ndiugwiritsa ntchito mougwiritsa kwenikweni chifukwa chokuti ndi zinthu zachilendo kuchinyamata chathu zimenezinso sitidayambe kuziona. Tikuonanso chinthu chachilendo chimene chabwera ndiye panopa tichigwiritsa kwambiri ncholinga kuti umoyo wathu ukhale wotukuka. Ana athunso adzaone, adzaonanso pogwira mwina ifenso zikakhala kuti. Tafika ku msinkhu wotani? Wokula. Malingana ndi zomwe tikuzionazi, tikuona ndi zinthu zabwino kwambiri kwa achinyamata anzanga mwakuti ena mwa iwo amene akumva nkhani imeneyi ali osangalala kwambiri kuti mwina mwake zinthuzi zikhale zopitirira kuti kwa ena amene akubweranso kumbuyo adzakhalenso anthu achitsanzo chabwino kudziwa kuti cooperative imachita zinthu zabwino. Ndifuna ndidzamange nyumba zabwino kudziwa kuti zinthuzi zochoka mu ziweto. Komanso ndidzakhale ndi ng'ombe zochuluka kapena mbuzinso zochuluka. Kapena mwina ndidzakhale ndi galimoto langa yoyendera yodziwa kuti koma cooperative yakuti idachita zakuti ndinapindula izi.
A Smith Kamanga ndi mlangizi kuchokera ku unduna wa zamalonda ndi mafakitale. Iwo akhala akuphunzitsa nawo makopaletivi amene akhazikitsidwa m'boma la Chikwawa kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Iwo akuthirapo ndemanga za maphunzirowa motere. Pa- timakhazikitsa magulu amene akufuna azipanga ma business pagulu amene timatchula kuti ma cooperative societies uh, ndi cholinga chakuti amenewa akakhala pamodzi Mumadziwa inu kuti mu umodzi muli mphamvu, chotero malonda awo tinene kuti akuwapanga pagulu, zimathandizira kuti ena amene onena kuti mwina sakadatha kukwanitsa kugulitsa zinthu zochuluka amatha kugulitsira pamodzi. Ah, chimene tabwerera kuno makamaka ulendo uno, tabwera ndi cholinga chakuti alimi amene ali ndi ziweto, monga mukudziwa inu m'Malawi muno ziweto zambiri zikupezeka mu chigwa cha. mtsinje wa Shire. Shire Valley Transformation Program inaona kuti ndikofunikira kuti amene ali ndi ziweto akhalenso m'magulu otchedwa ma cooperative ndi cholinga chakuti ziweto zawo ziwapindulire ndi cholinga chakuti zikapindulira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku komanso moyo wawo wa zachuma ndi chikhalidwe ukhale woona kuti ukupita patsogolo. Ifeyo makamaka ndondomeko imene timatsatira ndi imene timaitchula kuti titsatire pamene afuna kuti alembetsedwe ngati cooperative. Ndiye ndondomeko imene imatsatiridwa ndi yakuti gulu lina lililonse limene likufuna kuti likhale pa gulu lotchedwa cooperative amayenera kuti tiwaphunzitse kosachepera masiku 5. Aphunzitsidwe makamaka kugwiritsa ntchito buku limene timanena kuti. buku la umembala wa cooperative. Tiaphunzitse zimene zili mmenemo ndi cholinga chakuti akamayamba bizinezi yawo, asanalembetsedwe azitha kudziwa kuti kodi tikanena kuti kooperativiyo ndi chani, kodi tikanena kuti membala ndi ndani, kodi udindo wawo, ufulu wawo ndi ndani, kodi chabwino akhoza kudziyendetsa bwanji bungwe lawo. So panopo tili pa gawo limeneli lowaphunzitsa kuti iwowa akalembetsedwe ngati cooperative. imene pa chingerezi maphunziro amenewa timatchula kuti Cooperative Member Education. Maphunziro amenewa akuyenda bwino ndipo mamembala anthu amene akhala akubwera ku maphunzirowa akuona maphunziro ofunikira ndipo ngakhale mfumu amene ndi a group a Paulos amachita kufunsa kuti kodi bwanji chifukwa chani mwabwera nawo pano maphunziro amenewa akadakhala kuti adabwera cha ma 1980 mwina dziko la Malawi likadakhala litatukuka. Tengerani chitsanzo inu kuti even dziko la Botswana limadaliranso ziweto, chotero kunonso ku Malawi tikhoza kukhala ndi mbali ina yodalira ziweto. Anthu ngati tifuna kuti tichite bwino muno m'Malawi njira yoyenera kutenga kwambiri ndi nkhani ya macooperative. Macooperative akhoza kupangika mu any economic activity imene ikuchitika, anthu azibwera pamodzi apange zinthu zawo pamodzi ndi cholinga chakuti ziwapindulire.
Pamene chitukuko cha ulimi wa mthirira chikukhazikitsidwa m'chigwa cha mtsinje wa Shire kudzera ku Shire Valley Transformation Programme, ulimi wa ziweto nawonso upita patsogolo ndi kupindulira anthu ambiri.